mu vidiyo yathu ya m'mbuyomu tinakupatsirani nkhani ya mnyamata woyimba dyson biliati amene atangotchuka ali mwana kwambiri ndi nyimbo yake ya mchikumbe walira mchaka cha 2006 anangosowa osaonekanso mu vidiyo imeneyo imene mutha kuionera potsatira linki ikuoneka m'mwambayi biliati adafotokoza chomwe chinachitika kuti apezeke alibe pokhala nkumagona m'mabenchi mtawuni ya limbe chomwe chinachitika kuti apeze mwayi wojambula nyimbo ndi kutchuka komanso kumene adalowera pa nthawi yomwe anangosowa ndipo iyeyu anatifotokozera kuti anali ku sukulu moti pano tikuyankhula wangomaliza kumene maphunziro ake a masters m'dziko lija la india lero timva kuti kodi abale ake adawasiya kumudzi aja ali kuti pano nanga moyo wawo ukuyenda bwanji kodi atangothawa kwawo osatsanzika anthu kumudziko ankati chani nanga mnzake uja adathawa naye limodzi kumudzi kwawo kumakayimba magitala mtawuni ya limbe anayenda bwanji kodi iyeyu zimene akupanga pano nzotani komanso mapulani ake ndi otani tiyeni tionere limodzi Last time tikuyankhulana uh, udadzafotokoza uh, makamaka nkhani yokhudzana ndi mmene unapitira mu street kuchoka mm. mpaka unatiuza kuti wabwerako ku India utachita maphunziro ako mm. now uh, mukufotokoza mwako unanena kuti popita mtown udanyamuka limodzi ndi mnzako yes christopher magombo christopher magombo ali kuti Uh, kapena christopher magombo anayenda bwanji yes eh, so christopher magombo um, mmene ndanena muja kuti tikuimba nde pamafunika nzanga azipanga ngati tikabacha kukomesera nyimbo zija ndeno amandipangiranso mavokozi timapeza kuti ukamaimba nyimbo ija ndikuti akuvokera mawu ang'ono ndikabacha ndikuti zimaoneka kuti zikukoma zinthu zija um, pamene timajambula uh, nyimbo ku- o- eh, nkhani ya composition and everything ndimachita ndineyo mmene timapangira chilichonse ndiye anthu amene uh, amatithandiza kupita ku studio kuja tinajambuladi komano nyimbo zinakhala kuti zazera mu dzina langa koma nkhani ya ngati mabenefit ngati iyeyo amakhala kuti ali part of ineyo panalibe kusiyanitsa kwina kulikonse pakati Mu- munapita limodzi ku studio e, tinapita ku- limodzinso ku studio nkukajambula ndithu mmene anakutenga iwe mu street muja anamtenganso limodzi ndi iwe e, tinali limodzi oho tinayenda limodzi ndipo mavokozi nyimbo zina za mchikumbe walira anavokera nyimbo ndithu eh, zambiri anavokera nayo nde mmene uh, ndaneneramo kuti Ah, ndi- izi- ine- ine dzina langa ndi limene linaoneka kwambiri nanga si composition ndiye mwina sanafune mwina poti tinali ana ndi guidance ya anthu amene amatithandiza anangoona kuti tisakhale ngati ndi duo kuti mwina pasakhale ngati ndi group ya nde koma christopher anali kuti ndithu ndi part and parcel ya chilichonse ndipo ma benefit nthawi imeneyo ngakhale tinali ana uh, nyimbozo zikagulisidwa ndithu kawuchisa timatha kuuzidwa pamene kuti sindingadziwe kuti kodi kodi zinkayenda bwanji kwenikweni komabe eh, i know timapezeka kuti timapasidwa ndithu ndalama pitani mukagule zovala pitani kunyumba ku- ya zinthu ngati zimenezo timakhala ndithu iyeso amakhalanso kuti eh, ali part of the benefits panalibe kusiyanisa kwina kulikonse so ndi mkulu ameneyo munasiyana pati Uh, christopher magombo uh, chomwe ndikukumbukira bwinobwino kunali kuti uh, nditapasidwa mwayi wa wopita ku sukulu uh, makamaka pamene uh, kaphuka family amanditenga ineyo kunali kuti no ine ndamene ndatengedwa ndi iye uja tinauzidwa anauzidwa kuti akhalebe uh, kumwe timaso chifukwa nthawi imeneyo nakhala kuti tinali ndi kennedy nkombeza ndiye uh, malemu kennedy nkombeza ananena kuti magomboyi azimusamala azipitanso ku sukulu so iwo aja anakha ngati ta- akha ngati nga- atati- atigawana iti Eh, ineyo kuti ndapita kwa akaphuka umakakhala ndi kuti ankombeza asala ndi christopher magombo koma later on uh, anazapempha kuti ayi, ndikapitilizire sukulu kumuzi muzi ndithandizira kumuzi ndiye iyeyi anabwerera kumudzi Ah, ndamva ndithu pamene ndinali ku sukulu pamene ndikakhala pa holiday ndimapita kumudzi kuja timakumana amakhala kuti ya wayamba sukulu akupanga sukulu koma along the way uh, poti nthawi zina ukakhala kuti tonse aliyense akupanga pursue eti imakhala kuti pamene aliyense akumenya nkhondo ulendo ndoti aliyense akumenya eti ineyo napeza kuti ndikupitirira kuno koma kuja namva zoti khangati sukulu ija anayamba kuinyozera poti pena tivomereze tinali ana tonsefe e, ndi anayamba khangati kuinyozera sukulu ija uh, kenako napeza kuti poti kumuzi eh, ndiye kuti zinthu zambiri zinapeza zasintha kenako anapeza kuti wakula pano anakwatira ali ndi banja ndikapita kumudzi ndimampeza kuti Ah, Chris wa- Abambo. Christopher magombo ndi munthu wabambo ndithu ali ndi banja lake Eh. timakhala timacheza kuti ndiokwatira eh, ndi mmene zilili nkhani ya christopher magombo chabwino Ah, chinanso chimene anthu ambiri anafuna kudziwa Mm. ah, ana ang'ono ang'ono achoka ku nyumba Mm. kupita mtawuni kumakakhala konko Mm. chifukwa mwina timamvesera mwina anapita mtawuni akathamangathamanga achoka kumene kuti abwerera koma Mm. angochoka ndikukachona mtawuni anthu kumudzi amati bwanji
Ah, anthu kumuzi ah, mmene tidamvera choka titakhala kwa nthawi ah, titatengedwa mu street muja kuti tikutini tizikajambulidwa nyimbo Ah, n- ah, kunakhala ngoti anthu amafufuza kuti kodi anawa ali kuti ndi ndikukhulupirira kuti mwina analibe guidance kwambiri yonena kuti kodi tikalipange lipoti kuti koma ndikukhulupirira kuti iwo anangokhala ndi chikhulupiriro kuti tili bwinobwino chifukwa sindinamve zoti mwina tikulengezedwa kuti tasowa kapena tikusakidwa koma chomwe chinachitika ndi chakuti amene atisunga ah, abusa pa nthawi imeneyo anatiuza kuti pitani kumudzi mukanene kuti muli bwinobwino. Ndiye tinapita kumudzi nakawauza kuti tili bwinobwino. Eh, Ndiye nthawi imeneyo inali kuti tajambula kale nyimbo kaziwiri nakaziziritsa mtima agogo kuti "Ah, mm, tikudziwa kuti tinangochoka apapa ine ndili bwinobwino palibe vuto lililonse ndipo tipa- tikunena pano tili mstudio tikujambula nyimbo so after that ndi pamene no amangodzamva tsopano pa radio station kuti wayaka moto mwana nde kunali kuti mudzi wonse tsopano ukhale umvere nyimbo yathu nde kwambiri uh, kuziziritsa mtima kwa makolo zinatero tinapita kukawauza kuti ah, ah, after nthawi ino kuti ah, tili bwinobwino ah, ndipo chisomo chatigwera kuti anthu ena akutijambulira akutithandiza kuti tijambule nyimbo
Udakamba ndithu mu program yathu yoyambirira ija kuti uh, makamaka uh, utachoka ndithu kupita ku sukulu kumene ukachita maphunziro ako mm. uh, mpakana ndikufika pokhala ndi masters mm. imene mm. wapeza pano imene ndi achievement yaikulu kwambiri mm. uh, unafotokoza kuti unalinso ndi abale ako yes, yes. Uh, iwe kodi ndiwoyamba kapena wachingati kunyumba kumeneko Ine ndi oyamba e, tinabadwa ana atatu e. ndi kuti tonse ndi anyamata okhaokha. Anyamata awiriwa ali kuti? Anyamata awiriwa uh, Elias Billiat ndi Ganizani Billiat ali bwinobwino uh, zimene tinanena kuti poti tonse uh, kubadwa ndi ma tragedy amene atichitikira mmoyo choncho kuti makolo kutisiya Ine ndinangosunthukapo kuti ndili no kuyendayenda mu msewu, ndiye anatsala ndi agogo kumakhala kumudzi kuja. A, a Elias anapezeka kuti anapitiriza amapangabe za sukulu kupitiriza a, I think chifukwa chona kuti anayamba kumva zoti ndikupanganso sukulu ndi anayamba kuyeseranso naye koma mavuto analibe ochulukirapo ine ndinali kuti nthawi imene ndilibe kuthekera kwina kulikonse ndiye zinapezeka kuti sizina sukulu ija sinapitirire kuti mpaka akafike poti mwina wapanga mayeso ake a form 4 bwinobwino koma analekeza i think form 2 yeah analekeza form 2 elias uh, ganizani nayenso chimodzimodzi zinapezeka kuti sukulu ija sinapitirire bwinobwino koma tikunena kuti onsewa anakula panopa uh, poti ana ukakhala kumudzi kucha Eh. ndi kuti panopa tinena kuti anakwatira a- ali, ali ndi moyo wawo Eh. Ne, ti- tima- timangolimbikisana monga anyamata ndiye Kodi- basi ndi achimwene achimwene Kodi pano bachala watsala ndi wamkulu. e pano ana- eh, ndi- ndi- nkhani imene kuti Eh. ukakhala kuti wakumana nawo anthu ndi kuti uma- ah, akulu kodi akulu pamene ndani apa eh so ya iwo ndi- anakula pano eh, ndi mmene ndanenera kuti ukakhala kuti mwina chokha sukulu tivomereze imathandizira kuti ikusunge eh, kwa nthawi ineyo mwina ikanakhala kuti sukulu iyi palibe yayi bwezi pano tikukamba ndithu zina kuti mwina tili ndithu ndi banja zili motere motere koma ah, titanena kuti sukulu yatisunga koma anza- anzangawa kunapezeka kuti kunalibe kothawira pena koposa kuti ah, i think tagwa basi sukulu iyi mwina siitheka eh, and ikanakhala kuti mwina ndi pano kuti mmene zililimu ah, and iwo adakali ang'ono sizikanatheka kuti angokwatira zimayenera kuti atsatire mwina ah, masomphenya ah, kuti ya tapanganiko sukulu mwina ife titha kumayesera kuti ngati pali mafizi akufunika titha kumayesera pang'ono pang'ono kuti mpaka sukulu yanu ichitike tikanatha kuyesera ndithu ikanakhala kuti ndi pano Ah, wakhala ukukamba za agogo kuti agogo amenewa pakali pano alipo agogo alipo oho Ah, alipo ndinapita kukaona uh, ndinapita liti wiki yapitayi nditangobwera kumene Mm. napita nthawi imene ndimatsanzika kuti ndipita ku india ali koma uzandipeza Nde- Aona ngati sakhala hapo. Ameona, ah, mdzukulu wanga uh, koma kumeneko nkutali ine ndi- tiziyankhulana bwanji koma mulungu tipemphere uzandipeze nde anasangalala kwambiri nde ndinapita sakudziwa kuti ndabwera Ah, nang- ndinangoka- nangowatutumutsa ndikufika anasangalala kwambiri ah, ali bwinobwino Ah, and mulungu tiyamike kumwamba kuti akuwasungabe moyo wathanzi eh, ndi pemphero ndi pembedzero kuti apitirire kuwasamala mulungu eh, kuti mwina ah, eh, ku- aza- azaoneko Ti- ti- timafunitsitsa tita- titamawapanga spoil eti etu ndithu koma ali bwinobwino ndithu agogo All right. Uh, so now wabwera you're here now. Uh, I know kuti mwina mudzafunanso kupanga phd kwina mm. eh, uh, mwina mapulani ndi otani uh, mwina kungokutengani mbuyo pang'ono uh, nditapanga graduate ku chancellor college 2021 uh, ndina um, i think ndinakhudzika pansi pa mtima pozindikira kuti kuyang'ana komwe ndachokera mm. nde ndinazaona kuti ah, kodi ineyo ndingabweze chani kudziko komanso mwina kwa anthu amene akhala akundithandiza wina aliyense ena kuti panopa ati anatisiya um, amene ama ku- kuchita kutipempherera kutifunira zabwino ku, they would, could go beyond their ways kuti ineyo ndipange andithandizire ineyo mm, nde mwina kwambiri naona kuti ah, ndikuyenera kubwezeresa koma mwina sindingakwanise iwowo mwina chomwe angafune kwambiri ndikuonanso kuti ndibwezerese kwa ena amene akusowa koma ndingapange bwanji uh, ngakhale ndinalibe kuthekera ndipo ntaona kuti soti ndili ndi kuthekera pano komabe uh, ndimaona kuti story yangayi ndi maphunziro zitha kuthandizira kuti nditha kupanga inspire anthu ena munjira ina iliyonse Ne mwina anthu ena amaona ngati kuthandiza anthu ndi kukhala ndi ndalama zokha ayi ndithu pena olo kungomuuza munthu mm, kuti inetu mwadwala inetu ndadwalaponso Kwa zinatezi zinatezi zinatezi. munthu amaona kulimbikisa amatha kuziona mmene iweyo zinalili opeza kuti munthu wayamba kuona ah kodi ndikuti nyengozi zitha kuzatha liti Eh, nde ineyo ndinaona kuti ah, ndigwiritse ntchito story yanga kulimbikisa ana ena amunsewu amene akuvutika ah, kuti dziko ah, kapena moyo uwu si moyo monga mmene mukuganizira kuti uzakhala chonchi mpaka kalekale ayi Poka- makamaka pakakhala kuti anthu ena akabwerapo kuzakuthandizirani chifukwa ngati ineyo ah, anthu anatithandiza tipasa mwayi kuti pitani ku sukulu inali kuti eh, mwayi kupasa platform like that Eh, in- kunakhala kotheka kuti ndikanatha kungonyalanyaza mwina kumasewera ku sukulu kuja kumapanga zanga mmene anthu amapangira ana zikanatha kutheka koma I, I took it upon my heart kuti no ndiwathokoze anthu awo polimbikira sukulu nde ineyo kwambiri ndimayang'ana kuti story yangayi ndigwiritse ntchito kuti ndipange inspire ana ena amene ali mu- akuyenda mu msewu komanso ena mwina aku- ali amasiye akusowa akuona kuti pena kumaona ngati mwina palibe china chonse chi- momwe mwawo chingachitikire nde ndinasegula kapena kuti I found a, a charity organization eh, imene timayitchula kuti help street children foundation help street children foundation tikuyesera kuti tiyipange register tina nalipira kale zina ndi zina um, we- we- we are hoping kuti zi- registration ichitika mwamsanga kuti zina tisamachite mwamantha poti timagwira ntchito ndi ana ndiye tiyesera uh, kugogoda kuti mpaka ikhale ndi tikhale ndi license kuti tizigwira ntchito mosavuta koma ngakhale zili choncho na tili ndi anthu oti amene timagwira nawo ntchito monga panopa ma volunteers tili nawo okwana 10 uh, and tapanga ma charity activities ambiri mbiri chiyambireni 2021 anthu amene anagwira ndithu vision imeneyi tili ndi ma board members ndithu bwinobwino tili ndi constitution yabwinobwino ma lawyers uh, oti panopa mwina success story imene ifeyo tinganene uh, tapanga reach um, ana okwana 1000 kwapanga motivation kutani kwapasa tikapeza kuti mwina tikufuna tikawaone ana kwakuti eh, mwina kuma rehabilitation center kapena scouting timanena ma social media timagwiritsa ntchito facebook instagram or twitter olo ma whatsapp momwemo kuwauza anthu tikapanga zakutizakuti kupeza anthu akupanga contribute ena akubwera akuuza kuti "Ah, ndili ndi zovala tabwerani mudzatenge ndili ndi chi- ndili ndi chimanga apa thumba nde takhala tikuti kupanga zimenezo oti timapereka zimenezi kwa ana tapanga tapanga reach ana ochuluka oti ena tamalipirira ma school fees also panopa uh, kuli mwana timamuti boaz kambale mwana amene anali woti naye ndi wovutika kwambiri makolo ake bambo ake zimamveka kuti mai ake anamulera okha mai ah bambo ake anangochoka ndi kuti ndiwa ndi anthu ovutika kwambiri koma ndi wanzeru Na- amakhala moyo wozunzika mpaka ata- atamu- atamusankhira kulikuni kumene kuja kunazapanga accumulate ndalama yokwana 917000 imene anakanika kuti ayilipire anamuthamangitsa sukulu kuti basi ndiye kuti anamuthamangitsa ali form 2 nkhani ija inape- inatipeza ife tina tinalowererapo ngati a charity organization tinapempha anthu ndi ifenso kumbali tikupanga aliyense ngati membala kupanga contribute ndi ena ena mpaka akunja tikunena pa tinalandira chithandizo ndithu kuchokera ku norway tinapanga st- tinasegula gofundme online anthu anatithandiza Ndiku- ndikunena pano ana- tinamulipirira sikulu chilichonse anakhoza 12 points mayeso ake oti am hoping kuti panopa mwina walembera za nche kuti amusankhire ku university eh, ndika- amakhala ku lilongwe ndikapita ku lilongwe I'll I'll make sure ndimpange reach out ndicheze naye Etu. nkhani yabwino kwambiri ndithu nde mwina pa nkhani ya nkhani yanga kuipanga connect kuti ndikupanga tikupanga chani eh, kwambiri ndikuyang'ana kuthandizira anthu ena eh, dzikoli pokhapokhapo ngati tingagwirane dzanja muzaona kuti moyo suzakhala chimodzimodzi tikuyang'ana vision ya 2063 kodi 2063 timayang'ana motani chifukwa amene mwina anayikonzawatu uh, uh, chi- chilungamo chake pa nthawi imene azakhala kuti mwina kulibe mulungu atenga Ime- i- anthu tikukula basi E, e, koma achinyamata amene ana awawa azaka 10 azaka 6 amene akuyenda mumsewu ndi amene azakhalepo kodi vision imeneyo azakhala ndani tizafuna amene ali amene azakhale atsogoleri azakhale ma mp koma ngati tikungowanyoza sitikufuna kuwathandiza tikumva kuti akusowa fees basi tingowatenga ngati anthu oti azi- azitimenya chifukwa ndi mwana eti atha kugwiritsidwa ntchito ndi wina aliyense kupanga china chilichonse mutenge mwana wanu pakhomo wamng'ono uja ndizotheka kumuuza zoti tenga mpeni ukabaye atha kukapanga chifukwa sakuziwa chilichonse ndiye ndimafuna amalawi aziyang'ana zinthu izizi mosiyana kwambiri Zi- titamaziyang'ana zinthu izizi mosiyana monga amene ndimazionera e, amwene aine- ndikudziwanso pali anthu ena ambiri amaziona mwina mbali yomwe ndimayionera nkhaniyi titha kukhala ndithu ndi mtima kuti tikamuona mwana uja wopempha uja ndimamuona ango imene kuti uyuyu atata uzakhala kuzat- kuzathandiza dzikoli tsiku lina ndikukhulupirira eh, ena lero akamandionera amaona ngati ndine wabodza ena akandiona wavala wochi ndikuoneka chonchi ati anali ku india ala zabodza zomwe akunenazo ena kuti koma kuti mo- kuti muzapitene kwa akaphuka akakufotokozereni nkhaniyo ine muthu akadabwanso kuti "Ii, saonadi chukayonda amene ndi hands on anali- anayeza kundiona eh koma they had to stood kuti andani atithandize kufika lero kuti ena mwina mutha kumaona ngati nkhani ndiyopeka chifukwa chani chikondi chinabwerapo ma resources analowapo chikondi chabwino cha makolo ana ndi makolo anga mpaka lero and nimanyadira nimathokoza mulungu chifukwa cha mtima wawo pondipatsa mwayi wopita ku sukulu ndipo ndikumandilimbikitsa malangizo amandipatsa daily ndikati amakhala ndithu sukulutu zoyimbazi zi- iya, zoyimbazi mm, tazipumitseni zimenezi Eh, ndi- mu- tapangani kaye sukulu so ndi- kuti tionetsetse ine ndikuona kuti ngati amalawi Tiyeni tiwakonde ana. E, titha kugwira ntchito limodzi. Uh, ine ndili available kwambiri kuthandizana nanu kaya mufuna ena kuti tipange ma inspire ana anu kwina kwake kaya muli ndi organization pena pake mukufuna munthu wa story yofanana fanana ndi anawo mutha kundipanga reach out titha kukacheza nawo anaja penatu mwana amatha kumaganiza kuti ah mwina ineyo chilichose palibe chomwe chingachitike moyo mwanga koma mu- muta- atakumana ndi munthu oti anayenda mu nyengo zomwe anayendapo mu nyengo zomwe iye ali atha kudziwa kuti ah, kuti nzotheka kusintha moyo eti nditha kupezeka kuti ndakhala ndi masters degree ni eti yeah so ndichifukwa timapanga ma- ineyo ndimapanga ma- ma motivational talks kwambiri ma schools chani ma CSOs anandi anandiitana anthu ambiri masukulu oti ndikunena panonso ena akundiyitana ati ndipite ku Mwanza ndikacheze ndi ana kusukulu Nima- zimenezo ndimapanga for free uh, if anything ngati kuli kutali kwambiri if anything is mwina ndaona kuti ah, mwina muthandize transport as long as koma ineyo i don't need kuti munene kuti eh, ati tilimulipire ayi ineyo um, i love kungocheza ndi anawo ndiyankhule nawo andifunse mafunso tilimbikitsane eh, we, we never know amene tikuyankhula nawo azakhala tsiku lina president mm. yeah, so life ndi mmene ndimaiona ine ndimaiona in that way eh.
chabwino tsopano nkhani ya nyimbo mm. kumeneku anthu ayembekezere chani kapena basi apano kuti tizingoyembekezera kuti a Dyson Billiat eh. afuna PhD basi za nyimbozo baidekhani
yeah, uh, tinene kuti sukulu sukulu ndi yofunika kwambiri pa china chilichonse muzapeza kuti uh, anthu ena amene mukaona kuti lero ndi ma business tycoons muzamva zoti ali ndi sukulu anapanga sukulu e alipo ena kuti uh, ndi angokhala ndi talent anabadwa mu business family mwina sukuluyo sanalimbikire kwambiri koma business imatheka koma zinthu zambirizi ena ambiri anazi- anaziona kuti akapanga sukulu kenako kumazapanganso zinthu zina zimapeza kuti zinthu zikutheka bwino kwambiri ndi ineyo nkhani ya sukulu ndinayiona kuti imathandizira kwambiri nkhani ya luso kuti luso ili tingalipange bwanji and you can easily understand things and ma decisions ako amakhala well informed kuti okay ichichi tipanga mwakuti motere motere motere ineyo luso eh, ndi talent yoti mulungu anandipasa kuyimba sikoti wina wake anachita kunena kuti iweyo timatere kuimba kutiphunzitsa ayi ndizongobadwa nazo timapanga zinthu mongozikondaso ine ndimakonda kuimbako ndimene ndilili ndiye kuimbako nditha kuona kuti kuzipitiriza kungakhale monga mmene uh, tinkachitira mwina eti chifukwa kuti nangasi pali mbali ina imene ti- tithandizirenso chitukuko cha dziko mbali ina eh, chifukwa kuti sukuluyi tivomereze kuti yatipasa ma skills ena amene afunika pena pake kuti tiyeso tithandizire a kusamalira anthu ena mu njira ina ya nde zinthu zonsezi tizipanga mofanana mopandaso kuti zizikolana ehe pa nthawi iyi nkhani ya music izipitilira tiona kuti mmene ndanena kuti ndikale lija 2006 tinapanga nyimbo za china chikumbe and by- panotu nyimbo zonse ndili nazo sopano ena anazipanga eh. eh, nyimbo zonse 20 zonse zapezeka sopano anthu ayembekezere funika zimenezi zikhaletu pa youtube eh. eh, eh achikalipo mukonze zimenezo kuti kuti zimenezizi anthu azizimvera azitha kuziona kuti okay ah, kodi nkuluja ndiwo nyimbo chokala anthu amene anthu amafunsa kodi ndingazipeze bwa nyimbo zimenezi ndiye nyimbo tazipeza mwamwayi mm. ndiye kuti apapa zitha kukonzedwa kuti zikhaleno online anthu atha kuzipanga access ya tikakhalaso kuti tatulutsa nyimbo ina yanyuwani kaya tapanga mix eh, tisamangosanga olo nyimbo imwe yakale ija kutha kutengapo imodzi basi kupanga remix ndi wina wake ndikutulusaso anthu azifuna kuti aw- aw- amvere ya original ija kapena So, ya etsopano eya amvereso yasa- yasopano titha basi pang'ono pang'ono titha kumapanga choncho basi anthu nda- nda- nda- adziwabe kuti ayi kodi nyimbozi zinkachitika eti eh, chifukwa to be honest okay pena ndikamamvera nyimbo ndimadabwa kuti ah, kodi ndinkapanga zimenezi ndineyo chifukwa it was really uh, munthu uli mwana koma pena ndimadabwa kuti eh, kunalitu kuganiza kwina kwapadera uh, chifukwa eh, ndi- nyimbo zambirizo ndikama panopa ndikamazimverano ndikumaona kuti "Ih, ndikuti I'm learning Eh, ndima- kuti kodi dyson pamene anali mwana wa zaka 14 zaka 13 this is how he was thinking eh, i'm looking at that that that uh, you know, kid yet mm. kuti ndikuti umaganizatu mwakuyako shuka ndikuphunzira ndithu mm. message yako ukamayimvera kuti eh, eh so pamenepopo ndimaona kuti ndikuti message ikumakhalanso relevant even today mwaona yeah, so message ija unali mwana 206 207 koma i- very relevant today zosonyeza kuti eh, kunali ndithu kupeka kwa nyimbo kuja kuti nkotha kukhalapo mibado mibado nchifukwa ndiyamikire amene anasunga nyimbo because ine ndimaona ngati sindingazazipezenso koma nyimbo zija pano zapezeka ndi history yapangika pamene kuti kusunga izizi ziku- zisungidwe anthu azamvera kwamuyaya Ah, yeah, so music ah, ah, ndi part of us tikuyenera kupanga tizipitirira ndithu chabwino Pomaliza kucheza Dyson Billiat mau amene ungafune kuwasiyira anthu pano akhale mau otani? Ah, ine I think i- m- pa nkhani kuyambira part 1 ija ndi part 2 ino kuti tionetsetse nkhani yanga ili very clear uh, message yanganso very very clear to people uh, makamaka poganizira kuti uh, background yanga ndi mmene zilili pano ndi mmenenso mwina ndikuonera kuti tingatani mwina moyo mulungu tindi- atithandizire kuti kodi tiyenda bwanji chitsogolo uh, uh, nditha kuona kuti chachikulu u- wekha kapena kuti kusayang'ana kuti kodi ndani amene ningamu- ningamupase smile sitizapita kwina- sitizapita moyo pasogolo ineyo ndimakhulupirira kuti you are because i am and i am because you are ndipo ndimalemekeza ubwenzi ndimalemekeza kusamalana tokhatokha chifukwa that's how life should be as we are social beings no one is an island in this world amene timamutenga ngati mwina tangoti "Ah, ya sopo iyo you never know one day atha kudzadabwa akusakasaka munthu ati akulu ena ake akusakani ndani amene akundisaka ine Ah, munthu, ah, mkulu mkumbukira siku nake ndinasowa sopo ndi inetu iwe ah, ah, inu kuti eh Go- anthu anthu okay anthu timazitenga zinthu we- we take things for granted koma trust me tikapanga chinthu kwa mwina wa- wina wake pangapite nthawi It's- it may not be mwina iweyo mwina mulungu azakhala kutenga nthawi imeneyo uzapeza kuti akusakasaka mwina ana ako munthu amene uja mumafuna akuti akuti iyi anati siyatu amene uko malindi ana ako akuti iya mundi- mundifufuzira amene that's life life iyi tiziyang'ana kuti ndiyothandizana and we never know amene angazatigwire chance nde ngati amalawi uh, mukamandiona ine muziona kuti zinatengera anthu ena achifundo anthu osazi- osazi- osazigundikira anthu amene osa- osati kuti anali ndi zochuluka ayi koma kungokhala kuti ndithatu mwana uyu kumusamala sungatenge aliyense mdziko ayi you can do whatever you can and eh, zinthu zambiri zimene anthu tikusowa mdziko muno kuona kuti mwana wina upeza kuti pena ndimamva chisoni aneba eti iweyo mwana wako akupita ku sukulu aneba ako choncho ndi kuti mwana uja sakupita ku sukulu you don't even care to ask what is happening you don't even care to ask koma mwina kuti ufufuze nkhani yake akuuzanso kuti ah, fees yaketu ndi 2000 koma tikukanika koma iweyo ukadzamamva siku lina kwina kwake olo padzika dzika kwina kuti ah kodi asamapita ku sukulu nkhani ya 2000 mwina ukanakhala nkuthekera tiyeni tiziyang'anizana ngati ah, m'bale wathu chikuchitika ndi chani You will nena- we never know amene adzatigwire zanja siku lina nde ineyo mwina message yanga ikulu ikhale imeneyi kuti tiyeni tithandizirane tikhale limodzi tiku- tizikondana mwana wina aliyense ndiofunikira ineyo kupanda kuti ena anachitapoko chikondi ndi kuti mwina pano bwezi mwina pano sitikudziwa koma mwina ndi bwezi tili tikumenyedwa kuti ati okuba uku we never know kapena tikuvutika kwambiri ndi moyo nde ngati amalawi tiyeni tigwire ntchito limodzi ineyo ndili available kundipeza nkosavuta Kaku- mwina amatha kuti a amene tingamupeze bwanji ku Mij mesa ku Mij kuno kulipo kundipeza ine nkosavuta imene ndanenamu kuti nde kuti platform ina yabwino ndi inuyo ngati inuyo ngati Mij komanso inu ngati a Chikalipo nzosavuta kuti akupezani ndi kuti andipeza mosavuta kumbali ina inenso ndili ndi masiku ano moyo unaphwekatu social media-yi yeah, nde kungosetchera bwinobwino dzina langalo bwinobwino mosaphonyetsa kuti Dyson Billiat Eh, imene Dyson iyo nde kuti spelling Billiat iyo BILLIAT imene lilimo nde kuti mundipeza pa account social amene facebook imeneyo account nde kuli Dyson Billiat official imene ndi page mundipeza ku page ndi kuti ma, account yangayo ndimangocheza ndi anthu bwinobwino Kuso- ku page kuja timakhala kuti kukamba koma mwina timayesera kuti za official tizikambira ku page kuja eya nde mubwera ku page mundiyankhula tiyankhulana bwinobwino Dyson Billiat official ku Facebook account Instagram Dyson Billiard also bwino bwino mmene ndanenera spelling yo mundipeza haye ne- um, you follow me I'll follow you back tiyankhulana bwino bwino ku Twitter same Dyson Billiard you you you, you ti mmene mungapangire mundiyankhula bwino bwino uh, the, using ma, ma platform amene wawa social media iyi ndikuti inuyo mutha kuyankhula nane ena you want to be too formal and official you can talk to me via email uh, maybe to send uh, some kind of proper email to me i'll respond to you immediately i don't every day animapanga check mina eneo i don't know ine nimacheka email yanga pa day pa siku pacha kakangati so you cannot isungatumizire email ineyo osapanga osaiona sizitheka so email yanga ndi dyson billiard at gmail com dyson billiard at gmail com ndi ma small letters okhaokha so its not complicated you can see its not complicated ukungopanga zimenezo you ndili nkhope yangaso ili pompa utati walakwitsa udziwa kuti ah ngati sindikumona picture yake dyson ndiye kuti ine ndalakwisa email so once you click that you see my image uh, uh, kuti navala t-shirt you see my mine you see my image andimuza kuti andikuya apapa email iyi ikafika ndithu kwa Dyson Billiard so in official way uh, email ma others onso ma social media awo mwa first muthanso kundiyankhula mosavuta kuti we can take this conversation further or maybe in terms of collaboration or partn- partnership you know, or whatever titha kuyankhulana Chabwino. Yayi, Dyson ndathokoza kwambiri kuti unabwera kuti tidzapitirize nkhaniyi chifukwa anthu adali ndi mafunso ena amene amafunika kuti uwatambasule. Uh, ndisangalale kobasi kuti tatambasula mafunso amene tsiku lina tidzapita ku Chiradzulu konko. Eh, kuma- Zakaone agogo, zakaone mfulu munapita naye mtauni.
inde Zakaone azichimwene kuti akutani. kutero it, it, it will be eh, an honor ku, kutero kuti tizapite kumudzi ku Chiradzulu mukaone agogo mu- mu- mukaone kumwe timachokera uh, we, we try to keep things uh, imene the way, the way they are and eh, zizakhala zabwino kwambiri kuti anthu azadziwedi kuti oh, kodi Dyson amachokera apa Ah, eh, nsinja nkasamba unali uwu Ehe, zinthu nga zimenezo ndekuti zi- zi- zachita bwino ineyo nzakhala osangalala ndipo anthu kumudzi azakulandirani ndipo muzadabwa ma stories ena kuti anthu azabu eh eh, shuka mene ngati kumudziko Eh. Ah, mudzi wonsewo oyambirira kuphunzira ndine Ah, yeah, ndi mbanja mwathu monso ngati mtundu Eh. like a clan ndikutinso oyambirira kuphunziranso ndine so ah, ah, nditaona kuti I'm an inspiration to my you know my family and also entire village Eh, ndi ndi- muzaona kuti people will be willing to talk to you kungofuna afotokoze za ine icho kaya ngakhale samadziwa Eh. ino amachita kudziwa ena atangouza kuti mulungu alemekezeke Dyson mulungu alemekezeke So ndikakumana nawo amangoti mulungu akwezeke Eh. chikoma kakuti anthu aja kudziwa chenicheni chimene timadutsa eh. Eh, umuzi anthu aja kuti munali kuti simawerengeredwa mmuzi muja kuti maybe because nanga si mmuzi mumakhala anthu oti ena ochitirako pang'ono bwino ena mmuzi muja amatha kuyezana Eh. Eh, nonse mutakhala ovutika koma mmayezana Eh, awa, awa. so ife tinali kuti tili kutali sitikuwerengedwa Mm. sitikuwerengedwa olo pang'ono Eh, nde ndizo zimene anthu muzadabwa kuti akuyankhulani kuti "Ih, mkulu amene tathokoza zikomo Zikomo. ambuye alemekezeke Sure. zikomo